purezidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku malawi ena amandinena kuti ndine mneneri wa anthu osauka ena amandinena kuti ndine mpulofeti chifukwa zimene ndimalankhula pachepe patalike zimazachitika komano ndikamalankhula zimenezi ndimadziwa kunena kuti ndili ndi adani ochuluka amene samandifunira zabwino. Komanso ndimakhala wonyadira kwambiri kuti kuli anthu ambiri amene amandinyadira ine ngati the DC chifukwa zimene ine ndimalankhula zimakhala zikuwakhuza pa miyoyo yawo. Motere kuti lero tigwera kwambiri pa nkhani imeneyi ya anthu amene amandida ineyo chifukwa ena amaona ngati ineyo ndikamazuka ndikumalankhulira zimenezi Ndimakhala nditasowa chochita, kapena ndimakhala ndikufunafuna ndalama kuchokera kwa anthu andale. Ine sindiri choncho. Kwa amene akundidziwa ine amadziwa kuti ine am a man of principle, and I don't become unbecoming, and ndimadziwa kunena kuti adani anga kumene muliko simmamva bwino, makamaka mukaona ma achievements amene ine ndapanga muno mMalawi. Sikumakhala kuti ndasowa zochita, kapena kuti ndikusakasaka ndalama ayi. Lero ndikufuna ndiyankhepo ngakhale kuti anthu ambiri amandilesa amene ali ma advisors anga. Amandilesa kuti ndisamayankhe zinazi chifukwa imangokhala ngati wastage of time. Koma lero ndikufuna ndiyankhepo makamaka pa nkhani zimene zabuka muno m'Malawi zimene zikumveka kuti HRDC, imene ndi bungwe limene ndi lomenyera ufulu akuti kalero limene lakhala over 6 years osalankhulapo kanthu kena kalikonse olo kupanga mademo muno mmalawi muno mmalawi muno ngati mwapangidwa mademo muzi- mu boma la mcp amene amapangisa mademo ndi amalawi first a Ntanyiwa wa Bakili Muluzi komanso a Namiwa ndipo anthu amenewawa azunzidwa kwambiri a Namiwawa kuphatikizapo ine ndipo namangidwa mochuluka kwambiri koma palibe siku olo limodzi limene a HRDC analankhulapo kapena kubwera kuzazuzula boma cha pa nkhani imene akhala akundichita ine olo ndi a Namiwa. Leroli kukamamveka mbiri kunena kuti a HRDC aja ati akufuna abweretse series of demonstration against this government komanso kunena kuti ineyo ngati president wa anthu osauka bon kalindo ndili mu gulu lomwelo ndi uchisiru weniweni chifukwa ine sinimagwira ntchito ndi hrdc ine sinimacheza ndi anthu a hrdc a hrdc ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri ndi bungwe limene amalawi analikhulupirira koma anakhumudwa nalo chifukwa m'Malawi muno mwakhala muli mavuto osiyanasiyana mu boma limene lijalo la mcp koma siku olo limozi a HRDC sanabwere poyera kuzaateteza a Malawi. Lero omwe aja amene anachosesa dpp m'boma aja aliona kuti dpp ija yalowa m'boma leroli akufuna ati ayambise kumapanga mademo ndiye kuma meeting kwanuko Mukhala ndi ya adani angawo mukumatchulako dzina la ine. Inetu siine chisirutu. Inetu ndinapita ku sukulu. Ndikamawalankhulira Amalawi chonchi sikumakhala kupemphapempha ndalamatu ya. Ine ndili nazo zanga zimene Mulungu anandidalitsa nazo ndipo ndimakondwera kwambiri. Uwu ndi mtima wanga chabe kuti ndizilankhulira amalawi and ntchito imeneyiyi ndikuuzeni ndapeza nayo mavuto ine ndamangidwa over 12 times ndi boma limene lijalo la mcp ndipo ndazunzika koopsa kuphatikizapo azibale anga ena anafika pochosedwa ntchito ena kuchosedwa maudindo ena kuyimisidwa ntchito chifukwa cha zina la boni kalindo lero ineyo sindingakuti ndakhuta nandolo ndiye ndizipita ndizikagwira ntchito ndi a hrdc ati akufuna ati ayambe kupanga mademo m'boma limeneli ya dpp kodi abale kumafunsa mafunso nkumati kodi boma limeneli la dpp layamba liti ndipo olo budget olo imodzi ku parliament yokuti ithandizire zimene iwo anachita promise budget yo parliament sinakumane ndiye munthu uzipita pa msewu nkumakatani even olo 100 days imene ya dpp sinakwane kuti tione kodi zimene analonjeza zija a dpp aziyamba kuzilondoloza ndipo munthu uzikapanga mademo olimbana ndi boma limeneli based on what so ndimafuna ndinenepo ineye kunena kuti ine zopusa sindimapanga nawo ineyo ndinabadwa munthu wa ma principles ndipo ndili ndi chikondi kwambiri ndi amalawi makamaka osauka Chonde osamaipisirana mayina. Kulitu anthu uko kunja uko amene amandikonda ine kwambiri, ndipo amasangalala ndi zimene ine ndikuchita. Pali makape ena mmapita pa Facebook ndi kumakalemba kuti Bon Kalindo the DC, ndi kuyika zina lanu mkatimo ndi kumalankhula zopusa ngati kapena zinthuzo ndikulankhula ndi ineyo. Ndikufuna ndizichite distance Ineyo ndizichite distance kuchokera kwa nkhani zimene zikumveka za HRDC kuti akhutakhuta nandolo uko adyaidya ndalama kwa 6 years m'boma la mcp aawona amalawi akuzunzika osaayimira nawo limodzi osawalankhulira amalawi lero alitenga dpp ija kukhala boma lophweka ndikufuna ndikupempheni amalawi kunena kuti mukamva nkhani muziyamba kaye mwachita verify Ine sinimagwira ntchito ndi a HRDC. Ine ndi Boni Kalindo, President wa Amalawi wosauka, anthu osauka kuno ku Malawi. Ndimagwira ntchito ku Malawi First ndipo ngati kuli ma partners anga ndi Namiwa, Ntanyiwa ndi wa Bakili Muluzi ndi JB wa ku America. Ine sinimapanga zinthu za manyaka, kapena ndi Lytton Mangochi, osakhala zinazo, ine sinimagwira ntchito ndi anthu, ma activist a fake amene amangofuna ndalama kuti aziabera a Malawi, sinimapanga zimenezo. So nkhani imene yamvekayi sinayenere kuti ndiziiyankha iyayi, imene akunena kuti ati anthu akumakumana m'ma meeting ndi cholinga kuti ati azikonza mademo olimbana ndi dpp, inetu sinimangobwera kumangopanga mademo for the sake of kupanga mademo ndizabwera ndizakaona kuti zinthu sizikuyenda ngati kuli mademo oyambirira amene azachoke ku malawi first azachoke kwa laiton mangochi kwa ntanyiwa wa bakiri muluzi ndi ena onse anthu a genuine tizapanga mademo aja amatchedwa kuti achilima ndi anthu onse amene anagwa pa ndege Komaso kuti zimenezo zizachitika ngati boma la Peter Mutharika silipanga kafukufuku chifukwa a Malawi ambiri mukawafusa kuchokera ku Nsanje pakana ku Chitipa, Nkhotakota kukafika ku Nchinji akuti sakukhutira ndi kafukufuku amene uja wa ndege. Anthu ajawo afuna anthu adziwe kuti anafa bwanji. Ngati kuli mademo amene ati azachokere kwa ine ndi amenewowo komaso pokhapokhapo boma litakhala kuti laonesa kuti lilibe chidwi Ine ndilibe nthawi yomakapanga mademo ku boma limene langolowa kumene ndipo sizikudziwika kuti kodi a budget yoyamba iyenda bwanji. Ine sinimapanga za manyaka. Osamanditenga ine ngati savage. Inetu ndinapita ku school. Kwa amene akundiziwa sinimafuna kumaulutsa zinthu zimene ine ndachita achieve in life. So please hands off me. Mukamapanga zanu zopusazo muzipanga konko osamaphatikiza dzina la ine. lero nkhani yathu yoyamba ndikufuna ndimulirire mwana amene wamangidwa ku Limbe chifukwa cha mbalame ziwiri akhoti amutchaja mwana wina kuti akakhale ku ndende ah, chaka chimodzi ndi miyezi 5 chifukwa chopezeka ndi mbalame ziwiri ndimafuna ndikupempheni inu akhoti kunena kuti pena pake mukamaweruza milanduyi muzigwiritsapo ntchito human face umunthu chifukwa mwana uja mukamuyang'ana mwammanga chaka chimodzi ndi miyezi 5 uja ndi munthu wosauka kwambiri andi mukanakhoza kukhala ndi mtima okhululuka chifukwa kunja kuno kuli nkhani zambiri zowononga dziko lino nkhani zambiri zimene zikuyenera kuti anthu ake azimangidwa ndi awo amangotulutsidwa pa belo kungogonamo mpolisi lero mawa ndikutulutsidwa pa belo and pena pake ku judicial system muzikhala ndi at least ndi mtima omaganizira anthu amene ali osauka chifukwa nthawi zina anthu amachita komiti milandu ija osakhala kufuna ya koma mwina mtima onena kuti ndigulise mbalamezi ndipeze kakobiri ndi agulire ana kaufa m'malawi muno anthu akuzunzika kwambiri so ndamva chisoni kunena kuti akhoti khani ku Limbe kumeneko amanga mnyamata chifukwa chakuti ampeza ndi mbalame ziwiri yeti m'malawi muno muli milandu yowopsa Ndi izi ndimanena dzanadzanali kunena kuti bungwe la Anti-Corruption Bureau likanangotha chifukwa anthu amene amayenera kuti azimangidwa a milandu yayikulu ikulu amene ena mwa iwo lero atenga ndalama akwirira mujeni m'nyumba mwawo akumba ndikukwirira ma 5000 aja ma 2000 aja ndi cholinga kuti a boma akamasakasaka ndalama asazazipeze. Ndinakupemphani inu a Minister of Finance kunena kuti tathetsani lamuloli mubwerese lamulo lonena kuti ma 5000 asiye kugwira ntchito ma 2000 asiye kugwira ntchito muone anthu azikozere anthu azikozeratu chifukwa chonena kuti anthu aba ndalama zambiri so anthu omangidwa ndi amene samamangidwa kuno ku malawi anthu osauka ndi amene amamangidwa anthu olemera amenewa samamangidwa Munayenera kunena kuti inu a kumakhoti muyang'anire pakati pa milandu yambiri imene yatha zaka zambirimbiri anthu kuti apeze chilungamo sichimapezeka. Ndi liti limene munthu wosauka adzapeze chilungamo? Ndi liti limene anthu a ku Malawi kuno adzakhale ndi makhoti amene akuyendetsa milandu mwachangu? Milandu ina yatha 20 years, ina 30 years, ina 10 years, anthu kuti apeze chilungamo makamaka pa nkhani za compensation za ndalamazi. imeneyi ndiye imavuta kwambiri ikakhala ya corruption iyi ndiye iyi ayi imeneyi ya malawi iyiwalani pokhapokhapo mwina yesu azabwere izi ndizomvetsa chisoni kwambiri so ndimafuna ndimulirire mwana ameneyi amene wamangidwa ku Limbe ndipo mabungwe alipo A maloya alipo a mtima wabwino akanakhoza kumupulumutsa mwana ameneyu mbalame ziwiri. Nthawi zina anthu amapangira zinthu izi 1 kusauka komanso kusadziwa malamulo kuti kodi malamulowa akupanga bwanji. Inde sitikukondera kapena kuyikira kumbuyo mchitidwe wozunza zinyama zakutchire chifukwa mukachoka pa Chingeni uyo kumapita pa Senzani. Kuli mbalame zimene zimaphedwa chaka ndi chaka. Ena inunso mumayimanso anthu a m'maofesi ogwira ntchito ku makhoti konko ndikumayima kumagula mipani ijayo ndikumatafuna mumsewumu kumapita ku Blantyre kapena kupita ku Lilongwe. Koma inunsotu muli a makhoti. Izizi ndi kuzunza zinthu za chilengedwe chifukwa mbalamezi ana oti adzabwere kusogoloku sadzazipeza kuti kodi kunali aphwiti? Kunali anjiwa? kunali acha cha atini a- a- mbalame zina zachitima chona china cha- cha atini chena atini mbalame za mchitini zimene zijazo ana kapena aphumbwa kapena a- a- aujeni awa a- a- a- akherengenge kapena atambala kapena akazembe ana sangaziwe za mitundu ya mbalame imene mbalame zaphedwa kwambiri dera limene ili la balaka komanso ku mulanje ku nsanje madera ambiri anthu amapanga zinthu osazindikira kumangogwira zinthu zakutchire ndikumazipha pakana mzungu wina amafika kuchu- kuchoka ku Blantyre ndikupita kwa senzani kukagula zitangasala zonse ndikuziphwasula ndi pameza ndikuziulusa chifukwa kwawoko anthu amazindikira olo zomwezi zomatenga nkhuku ndikuzimangirira ndikuzizondosazi imene ijaye ni milandu maiko ena ku Malawi kuno timaphwekesa kwambiri so anthu ena amapanga zimene zija chifukwa cha lack of information boma likukhala likukhalira information imene anayenera kuti anthu aziyiziwa uko Nkhani yachiwiri ndikufuna ndialirire anthu ogwira ntchito m'boma amene amafuna kukhala ndi swap transfer tiyerekeze kuti munthu wa ku ministry of health nzake ali ku Dowa wina ali ku Mulanje mwina winayo akufuna amusatire mamuna wake ku Mulanje wa, wa ku Mulanje akufuna apite ka- azikagwirira ntchito ku Dowa ah, kumene kuli kwawo Nde anthu aja amapangana ndikulemba kalata ndikupitisa kwa a DC imatchedwa swap transfer koma tikunena pano anthu ambiri amene akufuna ma swap transfer imenenso ndi policy ya boma yosakanizidwa akukanizidwa apena akupheredwa ufulu wawo kuti akhale ndi mwayi okhala ndi swap transfer mwachisanzo mmene zikuendera ku Dowa pali anthu ena amene analemba ma swap transfers kwa a DC a ku Dowa pakana lero tu mwezi uno ndi wa 6 a DC osakusainira ati amakuti a tichite consult tichite consult and yet a DC ni munthu wozindikira kwambiri uh, pa assembly munthu amene ndi wophunzira kukhala ngati custodian wa district sichibwana mukuzuza anthu kwambiri a DC a ku Dowa uthengawu ndi wanu mamawa uno and so mwinanso ma dc enanso mutengerepo phunziro ngatinso a dc a ku chikwawa akumukanizanso mphunzisi wina kuti anyamuke ku chikwawa azikakhala kwawo ku mulanje kumene makolo anamwalira ana akuzunzika nandi ndi ndalama ya mphunzisi kuti atengepo pompo- pompopo ndalama akapereke kwa ana a ku mulanje aziyathandizira iyenso azidyesa ku, ku chikwawako zikuvuta koma ma dc amenewa akukana ma transfers a anthu chonchopo munthu sungagwire ntchito momasuka munthu umayenera uzigwira ntchito pa environment imene ili conducive imene munthu ukumvapo kukoma and izizi mukupanga ma dc kumawakaniza anthu ma swap transfers ndi kuwalakwira amalawi komanso kuwaphera ufulu wawo Nkhani yomaliza mamawa uno ndi yokhudzana ndi anthu a ku Chikwawa amene anachitidwa affected ndi kanalo imene ikumangidwa kumeneko, pulogalamu yabwino kwambiri koma popeza kanaloyo yayenda ulendo wautali inachita affect anthu kuchokera mu chaka cha 2023 kudzafika pano anthu amene ajawo sanachitidwe compensated and yet enawo amamanga nyumba Enawo anali ndi minda yawo. Anayenera kuti apeze ndalama akagule minda ina kapenanso akamange nyumba zawo. Koma lero malipoti amene akuchokera ku Chikwawa ndi okhumudwitsa kwambiri kunena kuti anthu amenewawo a Kanalo sanalandire ndalama zawo pakana lero, nthawi zonse akapita amakuti aa tikukonza, aa tikuganizira and panopa kukubwera malipoti a nyuwani. onena kuti a pakali panopa zikuoneka ngati ndalamanso kuboma kukulibe and yet funding inapita kale ndikumafunsa kuti kodi ndalama zimene zinaperekedwa kuti anthu apangidwe compensated akuchikwawa amene aononga ndalama zawo and lero lilero mukakalifunsa thumba la simenti mmene zilili kuti kodi thumba la simenti ndi bwanji mpeza kuti thumba la simenti ah, ndalama zimene ana ati alandirezo ndi zimene a- anaononga ndi pakali panopa mmene zinthu zilili sangazakwanisenso mwinanso kumanga chani kumanganso ujeniso kumanganso nyumba ina uthenga wina womalizira kwambiri ndi wopita ku cr20 ma officials a cr20 amene muli ku nyamitutu uko amene mumapanga zimaujeni zinjwera zazikuluzikulu zimene zimayendapo sitima mukaziona njwera zimene zijazo sizikulimba ayi zikumagumuka chifukwa chani kumeneko anthu ma officials anthu akuba simenti kwambiri matumba a simenti ndikumagulisana m'midzimu kuli katangale woopsa amalawi pena pake tiyeni tizikhala serious pa zinthu zimene zikuyenera kuti

mbuyo. Tinayenera amalawi tikhale tsopano anthu ozindikira kunena kuti chitukuko chija mukaziona zinthu zitayikidwa pa nseu ndi za ifeyo. Mukaziona ma lights aja ndi oteteza kapena ndi othandiza kuti dziko lizikongola koma inu mumapitanso ndikumakaba zikwangwani, kumakapanga makasu, kupita pa bridge paja ndithu kukadula ndithu zitsulo za pa bridge. zimangoonesa kusazindikira kwathu bon kalindo the dc mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child amene sindifooka olo kutabwera propaganda yotani ine ndizapitirira kuwayimira amalawi from njeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa